ala fo a ka ɲumanya ni a ka kanuya kosɔn ka aw bɛɛ kelen kelen fo aw yeli kosɔn ka n ka nisɔndiya jira ala sɔnna ka nin don di anw ma an ka jɛ ka a tanu ka bato ani ka kalan sɔrɔ ka bɔ a yɔrɔ an bɔtɔ paki seli la tɛmɛkan seli n bɛ hakili jigin n ka kalan dilen ma o ko yesu ɲɛnaman don o kɔrɔ ye mun ye yesu kunna ka bɔ suw cɛma o dama tɛ nka a ɲɛnaman don badabada o kɔrɔ an ka dannaya jusigilan ka ɲi ka d'a kan an dalen bɛ min na o ɲɛnaman don ani a ye layidu fɛn fɛn ta u bɛ dafa an ye an bɛ ala tanu ka barika da o kosɔn ani ka taa ɲɛ ne bɛ ka laɲiniba ye nin ye ka bɔ tɛmɛkan seli hukumu kɔnɔ ko ala nɛɛma bari eh, ala denkɛ yesu krista min kununna ka bɔ su cɛma ale ka hɛrɛ ka an fa walisa an bɛ nin diɲɛ min kɔnɔ ni a diɲɛ ɲagaminen don ni a diɲɛ falen don gɛlɛyaw la matigi yesu krista kununnen ka bɔ su cɛma ale ka hɛrɛ ka to an fɛ walisa an ka to damu na an ka to lakana kɔnɔ o tɛmɛnnen kɔfɛ bi ne b'a fɛ ka sigi aw ɲɛkɔrɔ ka segin kalansen kan min ye kalansenba ye kalansen kɔrɔ ani kalansen kura don ka ɲɛsin an bɛɛ kelen kelen ma yesu ko a ye na ne ma aw minnu sɛgɛnnen don ni aw doninen don ani ne na lafiya di aw ma a bɛ se ka nin yɔrɔ sɔrɔ matiyu sura tan ni kelen vɛrse mugan ni seegin k'a bila bi saba la awɔ an bɛ diɲɛ min kɔnɔ i ka sɛgɛn kodɔnnen wa a kodɔn tɛ bɛɛ kelen kelen sɛgɛnnen don bɛɛ kelen kelen doninen don an minnu bɛ lajɛ ka ala tanu ka ala bato ɲɔgɔn fɛ an jigiyalen don ko dɔ la o nin ye yesu ye an kunmabɔ an ka jurumu sara an ka jurumu doni kɔrɔ a ye an kunmabɔ ala ka dimiya kɔrɔ a ye an kunmabɔ sini kɔnɔnagwan bolo ka ɲɛnamaya banbali di anw ma ka kɛɲɛ ni a ka kalan dilen yesu ye nin kalan di a natuma k'a ka baara daminɛ matiyu sura tan ni seegin vɛrse tan ani kelen ne nana ka mɔgɔ tununenw ɲini ani ka u kisi ne nana ka mɔgɔ tununenw ani mɔgɔ tununenw ɲini ani k'u kisi ne nana ka mɔgɔ tununen ɲini ani k'a kisi ani ka taa ɲɛ fana ezayi sura bi duuru ni saba vɛrse wɔɔrɔ bɛ a fɔ an ye an minnu tun bɛ an kun fɛ i ko saga tununenw bɛɛ tun bɛ ka i yɛrɛ diyanye sira ta a diyara matigi ye ka an ka jurumu bɔnɛ bin a kan o la an b'a faamuya yesu nana tiɲɛ na ka na hɛrɛ di anw ma donc yesu k'a fɔ an ka na ale ma an minnu sɛgɛnnen don n'an doninen don walisa an ka jurumu yafa sɔrɔ walisa an ka ɲɛnamaya o ye koba ye yesu nana ka diɲɛ kisi a ka tɔɔrɔw ma a ka gɛlɛyaw ma o de y'a to kira esayi bɛ segin a kan tuguni ka nin fɔ ko an ka sɛgɛnw a ye olu de doni ta an ka dimiyaw o de dara a kun esayi sura bi duuru ani saba vɛse naani ani a bɛ taa ɲɛ k'a fɔ an ye k'a jɛya nin vɛse kalannen na matiyu sura tan ni kelen vɛse mugan ni wɔɔrɔ a ye na ne ma aw minnu sɛgɛnnen don ni a doninen don an b'a ye k'a fɔ ani kira esayi ye min fɔ ka kɔn a nadon ɲɛ o bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc yesu y'a fɔ aw minnu sɛgɛnnen don mun kosɔn a ko aw minnu sɛgɛnnen don aw minnu doninen don a bɛ se ka kɛ i ka doni i b'a miiri doniba tɛ tuma dɔw la dɔw doni bɛ u kun u yɛrɛ t'a jate ka d'a kan u tɛ bɔ fan ye u tɛ taa fan ye u yɛrɛ la u bɛ u kunfɛ nka u bɛ degun na tuma bɛɛ ani u ka degun u b'a doni da mɔgɔ wɛrɛw kun tuma dɔ u b'a miiri ko u gɛrɛsɛgɛ man di fɛn caman mɔgɔw bɛ o sɔrɔ k'a fɔ u tɛ kundonfan dɔn u yɛrɛ la u tɛ taa fan sɔrɔ u yɛrɛ la nka yesu ko aw minnu doninen don a ye na ne ma ne na aw lafiya aw na lafiya sɔrɔ o la ka na yesu ma ka lafiya sɔrɔ o ye weelekan ani layidukan ye ka ɲɛsin bɛɛ kelen kelen ma awɔ mɔgɔ o mɔgɔ nana yesu ma a kɛra jurumuko ye o a kɛra gɛlɛya wɛrɛw ye seereyaw bɛ i bolo i bɛ se ka min lakali mɔgɔ wɛrɛ ye k'a bila k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ na yesu tɛ bɔ mɔgɔ jigi kɔrɔ yesu bɛ a ka layidu dafa awɔ k'a fɔ n ye dannabaa ye o ye don o don kunmabɔliw ye o ye don o don doni kura talen ye ka bɔ an kan ka d'a kan k'an to nin diɲɛ kɔnɔ gɛlɛyaw tɛ ban k'an to diɲɛ kɔnɔ kɔnɔnafiliw tɛ ban ani o misali kɛrɛnkɛrɛnnen n bɛ se ka min ta k'a ɲɛjira anw na o ye ciden poli yɛrɛ ye min tun bɛ kaso la ka kibaru duman fɔli kosɔn ani ciden poli bɛ a balimaw jija minnu tun bɛ filipe ko aw ka aw barika bonya krista ka nɛɛma na ka d'a kan k'ale to kaso la a bɛ cogo sɔrɔ krista la barika kura sɔrɔ krista la ka filipekaw jija aw kana to nin diɲɛ tɔɔrɔw ka kɛ fɛn ye min bɛ aw bila hamiba la nka a ye aw doni bɛɛ da yesu kan ani a ka hɛrɛ bɛ tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o na aw dusukun fa ka d'a kan k'a to o gɛlɛyaw la k'a to o tɔɔrɔw la a ye kunbɔ yɔrɔ caman sɔrɔ yesu la o cogo la seereya bɛ a bolo k'a fɔ mɔgɔw ye awɔ yesu bɛ lafiya di a bɛ hɛrɛ di mɔgɔ donnenw ma mɔgɔ sɛgɛnnenw ma minnu ka doni ka girin n'u b'a dɔn u tɛ s'a kɔrɔ n'u bɛ na ka na u yɛrɛ kalifa yesu ma i b'a sɔrɔ an ka nin diɲɛ kɔnɔ a ka gɛlɛn i ka mɔgɔ sɔrɔ min b'a fɔ na n k'i dɛmɛ ani i bɛ boli mɔgɔw nɔfɛ a ye dɛmɛ nka tuma dɔ i bɛ tila k'a ye k'a fɔ u bɔr'i jigi kɔrɔ nka o ni yesu ta tɛ kelen ye yesu ye ala denkɛ ɲɛnama ye min nana ka na hɛrɛ di anw ma hɛrɛ min ni nin diɲɛ tɛ se ka dankari a la a na a ka layidu dafa tuma bɛɛ ani a na to an fɛ walisa an ka hɛrɛ ka sabati an ka basigi ka sabati an ka dususuma sɔrɔ an ka hɛrɛ sɔrɔ an ka to badabada hɛrɛ la yesu bɛ a kan bɔ an ma ani kitabu bɛ bilasirali caman di an ma fana min bɛ se ka an dɛmɛ k'an jigi da matigi ala kan gɛlɛya wagati kɔnɔ an bɛ kunda kunsinfan sɔrɔ an yɛrɛ la tuma dɔ mɔgɔ dɔ gɛlɛyanin fitinin b'u sɔrɔ u bɛ wuli ka ala tɔgɔ tiɲɛ u bɛ wuli ka muruti mɔgɔw la nka hali k'a sɔrɔ ala ka kuma jɛlen don a b'a fɔ an ye ko i ka ne tɔgɔ wele i ka degun don na ne na i tila ani i na ne tɔgɔ bonya zaburu sura bi duuru verset tan duuru ala ka layidukan de filɛ nin ka ɲɛsin e ma ka ɲɛsin ne ma i ka degun don na i ka tɔɔrɔ waati la k'i ka ala tɔgɔ wele awɔ nin wagati la wagati ka gɛlɛn an kɔnɔna an kɔnɔna filila an kɔnɔna gwanna an tununa nka jigi bɛ an fɛ ala ko an k'ale tɔgɔ wele ne balimakɛ ne balimamuso ala tɔgɔ wele i ka degun fɔ ala ye i ɲɛsin ala ma a ka layidu na dafa a ko a na i tila a na i kunmabɔ ani i na ale tɔgɔ bonya ala tɔgɔ bonyali ye koba ye ni gɛlɛya ye an sɔrɔ n'an tɛmɛna gɛlɛya fɛ ni ala ye a ka nɛɛma jira an na an ka o seereya bɔ an ka ala waleɲuman dɔn an k'a dɔn k'a fɔ ala ye ala ye mɔgɔba dɔ ye nin kuma fɔ nin wagati la a ma mɛn ne ye ala ko kuma fɔ n ye ala ko kɛ nka n ye ala dɔn nin wagati kɔnɔ ka d'a kan gɛlɛya min tun bɛ n kan ala y'a ka ɲumanya jira ala y'a ka sebaaya jira awa an bɛɛ bɛ se k'o kuma kelen fɔ ala bɛ an bɔ da minnu fɛ a bɛ an tɛmɛ gɛlɛya minnu fɛ a bɛ cogo di an ma tuma bɛɛ k'a fɔ tiɲɛ na an bɛ an ka ala ka ɲi an ka ala ye kunmabɔ ala ye o de y'a to ala ko an k'ale tɔgɔ wele an ka degun don na an ka kɔnɔnafili la an ka n'ale ma an k'a tɔgɔ wele an kana to dajukɔrɔ kuma na an kana to munu n'an kunfɛ ten ka d'a kan taafan bɛ an na an matigi yesu ala ye ale kunmabɔ cogo min na a ka nin diɲɛ sosigi la ani a ka yɛrɛ dili ala ma an bɛɛ kelen kelen fana an ka nin diɲɛ sosigi an k'an yɛrɛ di ala ma an ka dannaya kɛ ale kan an ka taama nɔfɛ ani an k'a tɔgɔ wele ani an bɛ zaburu sura bi duuru ni duuru verset mugan ni saba sɔrɔ a bɛ fɔ i ka i koɲɛ to ala bolo ani a na don i jigi kɔrɔ a na i dɛmɛ i ka koɲɛ to ala bolo ani a na i dɛmɛ zaburu sura bi duuru ni duuru verset mugan ni saba ɔwɔ an ka na ala ma o ye nin ye matigi ka ɲumanya a ka labɛnni min bɛ ala fɛ an ka se ka na an ka degun mana kɛ cogo an ka tɔɔrɔ mana kɛ cogo o cogo an ka filiw mana kɛ cogo o cogo a yafaba ye ala ye donc n'i ye jurumu dɔ bɛ ka i tɔɔrɔ ka i degun i ka na ala ma ka jɔ i ka jurumu na a na jurumu yafa i ma a na hɛrɛ di i ma awa a kɛra gɛlɛya sifa o sifa ye kɔrɔbali sifa o sifa ye degun sifa o sifa ye i ka a ko to ala bolo a na bɔda d'i ma ani zaburu sura mugan verset fila b'a fɔ an ɲɛna ko matigi na i jaabi i ka degun wagati la yakuba ka ala na i mara awɔ bi i bɛ degun i bɛ ŋuna i bɛ ka delili kɛ da la k'a fɔ ala ye kantigi ala ye a ye i jaabi awa a na janto i la a na janto ne na o ye koba ye an ka da ala la krista ka egilizi k'a jigi da ala kan ani a ka kɛ tɛmɛ sira ye min bɛ mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ k'u jigi da ala kan an ka kɛ mɔgɔ ye minnu bɛ jija delili la ni an bɛ an ka delili kɛ kuncɛ an k'a kuncɛ ni barikadaliw ye an k'a kuncɛ ni ala tɔgɔ kɔrɔtali ye ka d'a kan ala ye setigi ala ye a na se sɔrɔ a na a ka sebaaya jira an ka gɛlɛyaw bɛɛ la ka an kunmabɔ an ka kɛ mɔgɔ ye minnu bɛ u sinsin ala kan gɛlɛya wagati la ala tɛ an bila ka d'a kan ni ala bɛ sɔn gɛlɛyaw ka an sɔrɔ ni ala bɛ sɔn an ka tɛmɛ gɛlɛyaw fɛ a bɛɛ kɛ kun ye an ka se ka gɛrɛ ale la a bɛɛ kɛ kun ye an ka se ka ale ka sebaaya dɔn a bɛɛ kɛ kun ye an ka se k'a ka ɲumanya dɔn o de y'a to ciden paul b'a fɔ korɛntikaw filanan sura naani verset seegin ani kɔnɔntɔn anw bɛ gɛlɛyaw la sira bɛɛ fɛ nka anw ma anw ma anw u ma an bisi ka se an dɔn na anw an jigi ma tigɛ awa an bɛ u bɛ an bila gɛlɛyaw la nka an bilalen tɛ paul bɛ da mun na ale bilalen tɛ ala fɛ ala bɛ janto ale la ala bɛ ale mara donc ala ye e maraba ye ala ye ne maraba ye a tɛ anw bila an ka dannaya da ala ka kuma kan an k'an jigi da ale kan ani a ye a denkɛ kelen pe min ci walisa o ka kɛ an ni ale cɛ cɛladonbaa ye an ka da o la an ka taama ale nɔfɛ ani an ka koɲɛw bɛɛ to ale bolo k'a kuncɛ an bɛ bilasirali sɔrɔ eburu sura naani verset tan ni naani k'a bila tan ni wɔɔrɔ yesu ko an ka n'ale ma o jɛlen don o y'an ka hɛrɛ sira ye o de la eburu sɛbɛbaa b'a fɔ an ye ka da kan saraka lasebaa kuntigi min ye sankaba cɛci yesu krista ala denkɛ an bɛ an ka to ale la ni danaya ni danaya ye an bɛ k'ale min ka danaya ko fɔ an ka to ale la ka da kan an jigi dalen tɛ saraka lasebaa kan min tɛ an ka se ka jɛ an fɛ an ka gɛlɛyaw la ka da kan yɛrɛ a jɛla an fɛ ani a ye kɔrɔbɔliw sɔrɔ fɛn bɛɛ la nka a ma jurumu kɛ ka da o kan an ka gɛrɛ ni danaya ye masasigilan kɔrɔ nɛɛma masasigilan walisa an ka dɛmɛ sɔrɔ an ka gɛlɛyaw bɛɛ la nin ye jijali kuma ye ka ɲɛsin e ni ne ma an ka gɛrɛ ala la yesu tɔgɔ la a na hɛrɛ di an ma an ka gɛrɛ ala la yesu tɔgɔ la a na lafiya di an ma an ka gɛrɛ ala la yesu tɔgɔ la a na sebaaya di an ma ka da kan yesu yɛrɛ ko ni an bɛ to ale ka kuma la ni an bɛ to ale la an bɛ fɛn o fɛn ɲini fa ala fɛ ale tɔgɔ la fa ala b'o di an ma donc nin wagati gɛlɛn kɔnɔ ne bɛ aw jija an ka to krista la an ka barika bonya krista ka nɛɛma na ani an ka gɛrɛ ala ka masasigilan ma a ka nɛɛma ka bon ka se ka anw tila an ka gɛlɛyaw bɛɛ la matigi ka duba aw ye ka hɛrɛ kɛ aw ni ne ye ka an bɛn siɲɛ wɛrɛ